tikumakagula gondolosi gondolosi aliyense akumuziwa kamtengo kena kake amuna amatafuna kungotafuna kameneko zavuta ngati nyumbayi ili patali upanga ngozi ena namavika mmazi ndikuyika mbotolo mankhwala aja timitengo tija ndikutsekera mbotolo thiramo mazi ndiye nkumamwa madziwo ngozi imeneyi ndi amuna ena tizisiyanitsanso kuti mzimayi sakundipatsa haki tizimuona munthu amene akudandaula ni ndani chifukwa kuti tifufuzenso mahaki enawo azimuna tikukanizidwa tikumanidwa chifukwa chakuti mumaziyamba dala zomamwaimwa zinthu zina zake nde tikamwa gondolosi uja ena akamwa vukavuka ena akumwa chiyani ena m'manyumbamu ana mabotolotu m'manyumbamo amuna aku- akugoneka mabotolo ngati sali m'nyumba kuli kumene amakamwera angopita atamwa kale nde mzimayi amadabwa kuti "Inu, zaka zonsezi sizinali chonchi lero lokhalokha bwanji wawo munakatchola mango pompano pompano mwatsika mumtengo mukufunanso mukwerenso mukatcholenso ena pomponso mukwerenso mutchole mudye cha mtundu bwanji ndi amazindikira kuti mwina amuna angawa amwa mowa ndiye sakuzindikira chimene akutani ndi amuna ena akufuna haki potengera ndi zimene amwazi ukuku sikufuna haki munjira yabwino ayi chifukwa ngati kumwa mankhwala nde tikudwala mzimayi ayenera kumvetsetsa kuti mwamuna wanga kuchipindako mphamvu zikutani zikuchepa mkazi amafika podandaula mphamvu sizikubwera bwino ena azimayi amanena kuti awa nkwangu ikutendaula ndiye umaziwa ndi vuto pamenepa mwina pena pake manozolo pena pake sakuyenda bwino ukafuna gondolosi kwa munthu amene sizotani sizovuta ayi akufuna nthenda itani ichoke koma amuna ena athu ndithu amatha kudula mitengo itatu musiku umodzi akuti ngaikukwanira pe sizikutheka sizikukwanira ndi amakamwa mado- madongolosi a- a- a- anyagondolosi leleni kuja kupapira kanga ine inganja ine nineyi pana wandu amisiri oku- okusonkhana enganji ndi amakamwa zimenezo akamwa usiku akuti mpaka mbembembe mzimayi apirire kuziti ndiye tionenso amuna pamenepo mzimayi ngati atakana kuti iyayi inu mwamwa mankhwala e ndiye mankhwala amene mwamawa inu mpaka na 2 hours 3 hours muli mumtengo inde mundawu ndi wanu koma nde 6 to 6 muzikhabe mukulima muvulalatu

zimene zikumpangikira munthu ndi zotani pala amuna ena namamvuka anabadwa choncho basi kwa allah tabaraka wataala amene anawalengera awa ndiye sangapangenso control chilengedwe chawo ayi automatic akwaniritse haki yawo sizikutheka kabisa ndithu koma kwa uyuyuyu amene akudziwa kuti ine mphamvu zanga ndimazitengera ku mabotolo azinganje mabotolo azisambawa chonde musamudandaule mkazi wanu kuti sakukwaniritsa haki ayi balil insanu ala nafsihi basira olo udzinena kuti ayi ine ndimphamvu za mthupi koma munthu yekha allah kuti amazidziwa yekha chimene ali ndamwatu kumisika amagulitsa mtaunimo zopangapanga kale madokotala pano anatha anatha mantha amakaika mabotolo pa msika chonchi ndiye amayitaniranso mankhwala awa ndiye kuchezera uko awa ndiye 3 hours uli mte- mu mtengo osatsika